Praise the Lord. Ee, ana m ekele mmadụ niile bụ ndị na-ahụ anyị n'igwe onyonyo n'ụbọsị taa. Ana m asị ka Chineke gọzie unu. Ee, aha m bụ Brother Emmanuel Ngadiuba. Esi m na Judgment and Transparency Ministry International wee bịa. ife kpatara m ji bịa bụ na e nwere ozi dị mkpa Chineke nyere ka m zie unu e, maka na ọ na-abụ mfe ike ọ dakpọ ya afa ka o si dị bụ na ya bụ ozi bụ na ọtụtụ mmadụ ka na-doubt ma Biafra ọ dị real ma o si na Chineke maọbụ ndị Igbo ọ na-azọ onwe ha ka ọ bụ ihe mmadụ nọkatara tụpụta ụfọdụ nwere ike na-ajụ sị gịnị kpata o ji bụrụ na a sị na ọ na-abata echi ọ bịazi na-alụ ọgụ na-eme ihe dị iche iche na-awụsiri ya ọbara mana ihe Chineke sị m bịa mee ka unu mata taa bụ na Biafra nation bụ ya bụ Chineke jiri aka ya kwado ya ma achọrọ m ka m malite na mbido ka m wee kọọrọ unu ka ya bụ ozi si dị kedu ndị bụ Biafra kedu ebe ha si onye mụrụ ha kedu ndị ha bụkwa taa number 1 ọ bụrụ na anyị study the Bible na Genesis chapter 12 dịka ọ bụ na Chineke na-achọ mmadụ na agbụrụ niile in every generation Chineke na-achọ a particular person ọ ga-eji wee mee ofu ihe ma ibe ya then ọ chọtara Abraham na chapter 12 Genesis ya na Abraham wee gbaa ndụ ọgba ndụ ahụ bụ ofu ife ị ga-abụrụ m nwa aga m abụrụ gị chi ebighị ebi ebe o si wee bụrụ ihe a na-apụghị ịdọbi adọbi bụ ebighị ebi ahụ dị n'ime ya ebighị ebi ọzọ bụ na ị gaghị akpọ isi ala nye chi ọzọ Abraham wee kweta mụọ nwa a kpọrọ Isaac ofu nwa ọ mụtara kọwara ya Isaac wee kwe wee mụta Esau and Jacob Esau gaba ụzọ nke dịka o si bụrụ ya na chi ya then Jacob wee nọgide na nkwekọrịta Chineke a na nna nna ya bụ Abraham wee Chineke wee gọzie ya mee ka ọ mụta ụmụ okorobịa iri na abụọ nke m na-agaghị akpọwara gị aha ha ugbu a mana ofu onye m chọrọ ịkpọ afa ya bụ otu o si metụ aka ihe m na-akọwara gị gbasara Biafra onye a bụ Gad na Genesis chapter 49 ị ga-afụ mgbe Jacob kpọrọ ụmụ ya oku sị bịanụ ka m gọzie unu bịa ka m gwa unu ka ọ ga-adịrị unu n'ọdịnihu na ị gụrụ na-agbarata ị ga-ahụ na enwere nwa ya na-akpọ gad ọ bụ gad ahụ ka o ruru na Genesis 46 ebe a ka Baịbụl kọwara anyị ka o si wee mụta ụmụ okorobịa asaa n'ime ụmụ okorobịa asaa ahụ ọ mụtara nke ise na nke isii na nke asaa bụ ụmụ atọ ndị a ndị a ka m ga-akpọrọ gị aha ugbu a maka a hapụ mmadụ anọ ndị ọzọ maka na o metụtara anyị number one bụ ije ebe anyị ga-afụ na nwa ya nke ise ka a na-akpọ eri baịbụl kpọrọ ya eri then a bịa in Igbo land dịka ndị anyị onwe anyị bụ ndị mpaghara Anambra anyị maara na enwere ebe a na-akpọ Aguleri anyị maara na enwere ebe a na-akpọ Umuleri anyị maara na enwere ebe a na-akpọ Agụlụ Agụlụ Ụzọigbo Agụlụ Nanka na agụlụ dị iche iche ma Ọraeri ma ọ mmadụ n'atọ ndị a mụsasịrị ndị a niile then e nwere ndị ọzọ gbapanyere ha n'ahụ dịka anyị mata na ọ bụrọ ebo iri na abụọ ahụ nke Izrel tinyere ụmụ abụọ nke Jekọb mụrụ mere ebo iri na anọ ọ bụrọ ha niile gafere Jọdan na anyị a gwara anyị akwụkwọ nsọ gwara anyị na ebo ruben na ebo gad na ọkara ebo manase na ha kwụsịrị n'azụ jọdan ndị ọzọ wee gbaa e nwere ike anyị afụta ya sị gịnị kpatara ha ji wee bụ chineke sọpọtụrụ ha mana mmadụ nwere ike fụta ihe a dịka a ga-asị na nnupụ isi mana achọpụtara m na ihe chukwu jiri gbaa ha nkịtị bụ na ọ bụrụ na ị gụọ Proverbs 21 Chineke wee sị na obi nke ndị eze dị n'aka ya bụ Chineke na Chineke just hapụ ha and ọ ha nwa today bụ anyị nwa bụ biafra na ihe o ji wee hapụ ha bụ na oge ruo na ọ ga-edemand that obedient from them mgbe o mechara ka ha zuo oke ọ ga-esite n'ebe ha nọ wee mee ka obedient the whole world wee zuo oke gịnị ka m na-achọ ka m kọwara unu ebumnobi chineke ji wepụta ndị a iche wee kpọọ ha biafrans bụ na chineke chọrọ ka o site n'ebe ha nọ wee gbasa ozi ọma nke ikpeazụ nke ụwa nke a so na ọ bụrụ na ị so na onye na-asị na enwere biafra ị so na onye na-asị na biafra bụ ọ pụtara dịrị na ị so na ndị na-agba ya mgba dịka ọtụtụ anyị bụ ndị igbo dịka ndị ọchịchị ndị ndị igbo ndị hụgoro ego rie ego na-ebute ego n'ukwu n'ime e, e, obodo anyị bụ naijiria n'ihi e kwutezi okwu biafra ha na-agba ya ụkwụ ọ bụrụ na i so n'ime ha ncha niile ihe kara gị mma ugbu a bụ na i si n'ime wepụta aka maka na mgbe ị na-agba Biafra onye ị na-agba mgba a bụ Chineke ọ bụ n'ihi gịnị Chineke jiri aka wepụta Igbo race kpọọ ha the Biafrans ka e wee site n'aka ha wee dozie ụwa n'ihi na i lee anya ị ga-afụ na ndị a bụ ndị wetara anyị ya bụ ozi ọma ha abụrọzi ihe ha kwuru bụrụ ihe ha kụziri anyị ka ha na-eme egwu a ha kụziri anyị ha jizi gbara egwu ọzọ ụfọdụ chụzi ego jewe ụfọdụ mere ihe sọrọ ha na jewala ị nwere ike na-asị kedu ihe o ji bụrụ na anyị onwe anyị na o ji bụrụ ndị Biafra gị nwa na onwe gị bụ mmadụ i kwesị ịghọta na mmadụ na-amụ ọtụtụ ụmụ o nwere ike nkwa ihe a e nwere ike sị ee ọ na dị mma na mmadụ nwere ike mụsịa ụmụ jee rọrọ nke ọ na bọta e nwe nwa na-adị nna ya n'obi ihe na-esere anyị na Chineke okwu bụ just ofu ife ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike wee mee ya ụbọchị adịrị anyị mma gịnị bụ ihe a na ọ bụrụ na a laghachi azụ mgbe Chineke zutere Abraham ihe ọ gwara ya bụ ị gaghị akpọ isi ala nye chi ọzọ mgbe ụmụ ya bụ ụmụ Jekọb ụmụ ụmụ ya nọrọ na mba ofesi n'aka ndị oru ọtụtụ arọ wee pụta mgbe ọ kpọbara ha n'ọzara ofu iwu a ka o nyere ha bụ iwu mbụ o nyere ha ụnụ aka akpọ isi ala nye chi ọzọ ọ ya bụ nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo taa ya bụ nsogbu Biafra nwere kpatara o ji dị ka a na-adọ ndọrọ ndọrọ ọtụtụ arọ gịnị kpatara na Biafra abịabe ndị nke kunie dọka dọka dọka ndị ga-anwụ maka ya anwụọ nke ahụ ebikpuo ndị ọzọ ebilite egbuo ndị a ga-egbu wusi ọbara ndị a ga-awusi e mecha nke ahụ ebinyụọ nke a kịta anyị afụgokwa ka o si wee jee na mbọ niile a gbara maka e si gba dọka dọka even ruo kịta a ka na-egburu ya mmadụ ma gịnị kpatara na ọ ka bịarọ ofu ihe ahụ na ndị Igbo sịrị no alụsị bụ chi ha ndị Igbo sị no eh, eh, eh, ha nwere agwụ ha nwere m e, e, e, agwụ nsi nwee ọdịnala nwee nke nwanne e ji onye Igbo sị gị ee ọ ka arapụ omenala mewe omenelu echiche bụ omenala mara m sị gị na omenala bụ ya tụọ nzu mee nke a mana ha bụ ndị na-eme ihe ahụ ha nwa ka ọ ka njọ n'ime ihe arụ dị iche iche iwe wee na-ekwu chineke na-atụkwasị elu nke ọ na-ewe maka na nsogbu chineke nwere bụ na mmadụ rapụrụ ya nwa bụ chukwu na-akpọ isi ala na-enye ihe e kere eke na ọ bụrụ na ị na-eche na gị nwa na onwe gị bụ onye na-eje na alụsị na-eje ekwe alụsị nkwa efi ọ bụrụ na i mee ka biafra pụta mma enye gị efi ma ọ bụ na i mee ka onye e ji eji ka a rapụ ya anyị emee nke onye ọ dị n'aka bụ chukwu achọrọ m ịjụ ajụjụ mmadụ ọ ga-ekwe gị nkwa na ya ga-emere gị ihe a mana ọ bụrụ na ya ga-emere gị ga-emekwa ihe dị otu a ịlaghachi n'ebe ihe ahụ onye ahụ sị ga-eme na-adọzi ndọrọ ndọrọ ka i si n'ụzọ ọzọ nata ihe ahụ ị bụ ezigbo mmadụ ka ị bụ onye iro ihe a bụ ihe anyị na-eme Chineke ị ma na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka Biafra pụta taa ihe ndị anyị ga-agba mbọ mee bụ onye ọbụla alakpuo n'ụlọ rapụ ikpere alụsị rapụ ikpere chi ọzọ rapụ ụmụ mmụọ ndị a niile anyị na-eje ebute i nezie ya n'ala Igbo taa ife na-emenụ bụ na ọtụtụ ụmụ okorobịa rapụziri chọọchị sị na chọọchị bụzi scam na nke a bụzi nke a mee nke ọzọ banyezie n'otu nzuzo dị iche iche na-eje ebute mm, nke fa kpọrọ oke ite na-eje ebute nke fa kpọrọ eh, awele na-aba yahoo ma nke yahoo plus na-awụsi ọbara a nọkatazie a sị na nwa agbọghọbịa efuo a nọkata sị na e gbuo mmadụ bari ya parts arụ ya all in the name of ka e wee nweta ego ha sị na ebe a ka ụzọ dị mana ha ma na the more ha na-eme ihe a ka ha na-eme ka ibu ala anyị wee karịsịa ha na-atụkwasị ibu n'elu ibu anyị bu n'ụwa taa ngwa last year ka chineke gwara anyị sị anyị gaa mba niile dị iche iche gaa gwa ha gbasara okwu anyị na-ekwu taa na mmadụ ọbụla bụ onye Igbo ma ọ bụ onye ọbụla bụ Biafra ga-aba n'ọgbụgba ndụ ya na Chineke gba ndụ a mkpezi mmadụ wepụta oge ya na Chukwu ga-eji wee na-atọ ụtọ anyị ga-akwugharịchasịa ya mana ihe a ka ekwuchazi oru ozi dị iche gịnị ka anyị na-afụ ndị mmadụ na-amabasị n'ihe ọjọọ dị iche iche mana ihe na-atọ m ụtọ bụ na ihe a Chukwu sịrị anyị jee kwuo na anyị na-afụ ya onye ọbụla na-afụ ya maka ụbọchị gara aga eji na-agwa ndị mmadụ sị ọkwa ihe nụ m gwara unu last year na chukwu sịrị na 2024 ga-adị egwu ọkwa unu afụgo ya. last year a na-ere eh, em, one one painter rice eh, 2500 mana one painter rice adịgo comfortable at 6000 Eh, in last year nke a e rechara one painter eh, beans 2500 mana ọ gafere 10000 ọ bụ ma ọ bụ na o rubeghị 12000 one painter mana ndị mmadụ achọbeghị ịjụ sị gịnị na-eme anyị chineke buru ụzọ gosi anyị few years ago na anyị ga-anọkata a gwa anyị na anyị ga-anọkata wee were ego anyị jee goro ego were ego m na-egote ego m ma ekwe mana ọ just na-agbara anyị ọkụ ahụ ma anyị amarọ ndị be anyị biafra bụ chineke jiri aka ya wee kwado ya ma ọ bụrụ na anyị jụ na anyị agaghị support biafra mee ka ebumnobi chineke pụta ife ị ma na anyị chọrọ ịnọgide n'afụfụ ebi ebi gịnị bụ nke ahụ na agwara m unu sị unu egwu ka na-abido ebido nwere egwu nwe bụ mgbe ọ ga-ebu egwu baa na joromi ee ọ bụrụ na ọ bara ndị egwu mgbachichapụ anya kịta na-abụ onye ka ọka n'ubi eje ghọrọ ọka ya before ọ na-aghọta ata ụfọdụ na-ejeje efe akpụ n'ubi mmadụ n'ihi agụụ ma ana m agwa ụfọdụ mmadụ n'ahịa ụbọchị a sị ha na o nwe ụbọchị ọ ga-abụrụ i sinye ite ofe na ọkụ jee ka i je kute mmiri gbaa ya adị ya nnu ị pụta ite ofe efu maka na nke bụ agụụ ka na-abịa abịa ọ bụ n'ihi gịnị na ọtụtụ mmadụ sịrị na ha ga-emenwu n'onwe ha enwerọ mmadụ ọbụla na-eku ume dị ndụ Chineke kere nwere ike ịbanwu gbawa Chineke aka napụta obodo a mee ka ọ pụta anyị onye ọbụla anyị na-atụnye dịka na-atụnye akpịrị elu dịka onye nne ya jere ahịa ma ya abata obere oge o nye anyị akara ya egotara anyị adịrọ sure ma ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike mee one thing gịnị bụ ihe a mgbe ụfọdụ m nee ya anya sị ọ ga-ekwe omume the rate ụmụaka ji eje ebute ike na the rate ụmụaka ji agwọ ọgwụ na the rate eji achụ aja n'okporo ụzọ enwere ebe ọ ga-abụ ịgba n'ụzọ ị pụta ihe dịka two or three poles a na-esi ure ure bụrụ aja ndị Igbo na-achụ amarọ mmụọ a na-achụrụ ya ma Chineke na-eti mkpu sị ka onye ọbụla si n'ikpere alụsị pụọ na ọ ya nwa bụ Chineke ka a ga-akpọ isi ala nye ma ndị Igbo achọrọ o wee bụrụ nsogbu wee dịrị anyị so anyị kpere ka m gwa unu taa na Chineke ka na-ekwukwu ihe ahụ ọ na-ekwu na Biafra bụ ya bụ Chineke kwere ya na nkwa is a promised land dịka o kwere ụmụ Israel nkwa na ya ga-enye ha the land of Canaan Biafra land is our own land of Canaan dịka m gwara gị anyị esorọ cross Jordan so this is our own Canaan i neru anya ị fụ na ihe niile na-adị na Canaan dị n'obodo anyị Baịbụl gwara anyị na ala Canaan bụ ala mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru ngwa lee n'ala Igbo ihe niile obodo a bụ Naijiria ji bụrụ Naijiria bụ n'ala Igbo ka ọ dị nke a na-akpọ ma crude ma petrol ma ihe niile akụ ime ala niile bụ na ala Igbo ka ọ dị amarọkwụ na ọ bụ ya mere ndị a ji wee sị na anyị agaghị ana ma otu ọ bụla ọ dị ọ anyị ka ji onwe anyị maka efi pụtara ụla wee dina ana sị na enwerọ ebe ya ejebe na akpụkpọ ya ka o dina so anyị bụ efi dina na akpa anyị na-asị na o nwerọ ihe na-eme so otu a ka ọ dị na ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike wee kwụnyere Chineke chineke bụ onye ga-agbawa ndị ọ bụ ha ji ya bụ ihe aka weta ya wee nye anyị so ị na-akpọ gọọmenti ị na-akpọ prezidenti o ị sị na ọ ndị sineti o ma ndị ọbụla ọ sọ gị kpọba ọ gbasara gị ma nke bụ eziokwu bụ na onye ọ dị n'aka bụ chukwu naanị ya pụrụ ime ka ọ pụta ife ofu ya ka ọ sịrị anyị mee ma ihe m na-agwa unu sokwuru wee jide ya bụ mpụta ife nke bụ obodo anyị bụ Biafra bụ ụzọ ihe naabọ agwago m unu maka ofu maka ikpere alụsị ma achọrọ m ka m metụ aka n'ebe ndị ụka nọ ọ dị ka ọ ga-asị na anyị bụ ndị ụka so na-awụ aja na garị na-eme na-eme ọtọ nọ maka na mgbe m pụtara na-egosi nwanne na mụ na ya esoro abụ m onye ụka nke a abụ m onye ụka nke ọzọ ana m eh, ekpe nke a abụ m Pentecostal abụ m Orthodox abụ m onye ụka nke a bụrụ onye ụka nke ọzọ mana mụ na gị kwesịrị ịdị na-ekwu ofu ife ma ọ bụrụ na anyị mgbe ụfọdụ na-ajụ sị ọ bụrụ na Biafra apụta ọ bụ ihe a ka anyị ga-eme otu a ka anyị ga-esi na-eme na nwanne amazikwu nwanne ya na onye ụka amazikwu na onye a na ya na ya brother and sister ama m ma ekere Christ eke mana ọ bụrụ na anyị ga-ekwe wee rapụ ụka si ụka gbakọta ọnụ onye isi ụka nke a na-ekwu ofu ihe onye isi ụka nke a na-ekwu the same thing onye isi otu anyị nwechasịrị generals in Nigeria bụ ndị isi ụka ndị isi ụka agbakọta wee kwuo sị ehe oge erugo ka anyị na-ebake n'anya n'ime onye ọbụla eburu laa n'ụlọ ụka preachibe ya gwakwa ndị ụka ya ọ bụrọzi ịbịa na-agwa fa sị na onye na-enwerọ ego na amosu tarị ya onye na-enwerọ ego na a bụrụ ya ọnụ na onye kara ụka 2 years ma ọ dịghị agba jeep na onye ahụ bụ onye lara n'iyi ọ bụrụ ihe abụrụ ihe si bịa kwuwe ọ bụrụ na ị ga-ekwu gwa ndị ahụ sị ha na ife a ka chineke chọrọ na biafra bụ ana nkwa chineke kwere anyị na nkwa na oge mpụta ife ya dị ife a anyị ji onwe anyị chineke dị ready inye anyị biafra even as I'm talking to you now mana anyị nwa ka ji onwe anyị ma ekpere m bụ ka chineke eluigwe mepee anyị anya mepee ndị ọchịchị anya mana ama m ihe bụ nsogbu ndị ọchịchị ihe bụ nsogbu ndị ọchịchị bụ ego ọ bụrụ na biafra bịa anyị na-ebutezikwa ego a ụmụ ohi anyị na-ezu anyị na-ezuzikwu ya ego anyị na-ebufugo obodo oyibo anyị na-ebufugozikwu ya ee ihe nke nke ọzọ anyị ji enweta ego anyị na-emezikwa nke a gbasara ha mana ama m na ọ bụrụ na oge erue na Chineke ga-emere onwe ya fa maka na ọ ya ka Biafra dị n'aka ị kwere alụsị nke a nkwa e, gbasara gị ị jee o nwecha ndị jechara arọchukwu jekwa kwe alụsị arọchukwu nkwa ọ bụrụ na Biafra bịa jechaa ma ma ma agụleri jechaa ebe niile Igbo ji nwere ihe ha ji bụrụ ndị Igbo jekwecha nkwa gbaa ndụ mana ha amarọ na iwe ka ha na-akpasu Chukwu mana ha na-eche na ọ bụrụ na ha mere na nke a na Biafra bịa ngwa lee anya Biafra na abịala mfunu gị nwaanyị jechara ahịa bata nwa eburu nsị n'aka o wee were akara nyere elu nsị chineke adị otu ahụ ihe ọ gwara anyị bụ na ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike si n'ikpere alụsị pụọ chọọ ya bụ chineke anyị na ya dị na mma na enwere ihe mekọtara ka anyị kwụsị ịta afụfụ ndị be anyị afụfụ ka na-abịa abịa ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee nakpuo chebe gbasa ihe dị otu a kedu ka a ga-esi mee ihe a ọ bụrụ na o si taa dịwa mma ọ dịbara gboo mmadụ adị mma ịdị na-adara ofe ọzọ

okay eh, dịka ị nụrụ ozi a biko eh, eh, mee ka ndị ọzọ wee nụ ya gbasaa ya bụ ozi share ya comment on it chukwu ga-agọzi gị n'aha Jizọs